Saludi a totus, beni agataus e beni agatadas a custa puntada noa de RTS Novas, ca est sa trasmissioni chi dogna cida si spricat su mundu de sa cultura, de s'arti e de is eventus chi nci funt in Sardigna. E intzandus custa cida tengiu su praxeri de atobiai a una ospiti ca est una una persona chi organizat eventus de medas annus, chi traballat cun sa literadura, cun is libbrus, cun sa cultura a trexentusessanta gradus, intzandus Francesca Casula, ben'agatada e praxeri de ti tenni innoi. Gràtzias Myriam, salude a totus. Salude a tui Francesca. Francesca Casula, tui ses diretora artisti, diretora organizativa de Lìberos, est curretu? Eia. Est, ses laureada in Literas Classicas e dotorada in Linguas, Literaduras, Turismu e Territòriu. Bellu, bellu progetu, bellu programma e non sciaco manna cosas apu fatu fintzas a custu momentu. Neus ca mi praxit a istudiai, pentzu ca apu a sighiri a istudiai totu sa vida. A ligi, a istudiai, sempri, eh, Sempri. cussu, cussu si praxit a totus, cussu mancat mai, custu non m'ammancat mai, est su tempus ca mancat a bortas. Tui ti occupas de editoria de su duamilla e sesi. Eja. Ses in cust'àmbitu giai de bint'annus. Apu incumenciau in d'una casa editrice, ddi naiant Aìsara, chi est naschia in su duamilla e ses e at serrau in su duamilla e doighi. E duncas est statia un'esperièntzia importanti meda, apu imparau unu muntone de cosas subra s'editoria. E in su duamilla e doxi as incarrerau, as cuntribuiu a sa fundatzioni de Lìberos. Eia, su duemila e doighi est stetia un'idea de Michela Murgia, buon'anima, chi at crefiu at crefiu fundai custu assotziu cun megus, cun ateros cumpangios, aus incuminciau custa aventura e non pentzaiaus ca podiat diventai unu triballu, ca podiat diventai una cosa, fiat a s'epoca fiat fiat volontariau fiat Fiat una cosa chi faghiaus po agiurai sa filiera 'e sos libros. Ddu feus ancora, però como est diventada una cosa prus organizada, prus manna, ddu at pessones chi ddue traballant, poita ca feus feus prus de chentu eventos dogn'annu in totu sa Sardigna, duncas non podet èssere una faina de su tempus lìberu, no, depet no. èssere una cosa bene fata, fata de gente professionale. Certo. Eh, Sendo custa, custa atividade ocupat totu s'annu praticamenti, de gennàgiu fintzas a su mese 'e idas. Eh, a mala ògia, poite ca eh, eh, nosu feus Lìberos, fai, mm, mascamente su festival Éntula, mm-hmm. chi est a sa 'e treighi editziones ocannu, e chi cheret pròpiu lòmpere in totue totu s'annu, duncas non sunt tres o bator dies in unu logu ebbia, cricaus de lòmpere in dogna 'idda possibilmente, inue nos itzerriant, E in dogna momentu de s'annu. In dogna momentu de s'annu poite ca seus cunvintos ca sa fruitzione culturale depet èssere un'abitùdine, depet èssere una cosa normale de dogna die, no una no festa, eventu. un eventu, est, nosu neus ca depet esser su pane de dogna die, mm -mm. non eh, s'ispuntinu de mesaustu o de annu nou. Certo. Depet essere mm, una cosa de dogna die po totus, non solu po chie bivet in città, in sas cittades, inue ddu at librerias, inue ddu at associaziones, bibliotecas. bibliotecas Teneus sa fortuna in Sardigna ca teneus una biblioteca in dogna 'idda e custu est, non podeus nemmancu imaginai ite cheret narrer, poite ca in metade Italia custa cosa no ddu est, si dda sonnant e nosu ddas teneus. E est una fortuna manna e depeus cricae de de ddas tenner apertas e de ddas fai sighiri a funtzionae. Però sas bibliotecas solas non Non podent non podent fae totu su chi totu su traballu necessariu totu su chi nosu arresultaus a faere poite ca nosu cumbidaus sos iscritores dae su continente finas istrangios a bennere in Sardigna a presentae sos libros issoro e ddis feus faere unu bellu giru, tres, batter o chimbe 'iddas o cittades, Faint unu e duncas, e duncas sunt cuntentos e 'enint prus volentieri, poita ca si tue a unu, a unu iscritore de Milano ddi naras da, ddu, ddu cumbidas a benner in una 'idda, ite ti potzo narrer, po narrer una 'idda innui andau semper, in Villagrande Strisaili, ma si unu abbàdiat ite depet faere po lomper a Villagrande Strisaili, narat ma Chie mi ddu fait fae, depo abarrae fora de omo duas dies, pobidda mia, pobiddu meu, m'ochiet, e e nai ca nono. Invece noso ti neus tue 'eni e a totu s'ateru ddue pentzaus noso, a cricae sas librerias, a cricae sos presentadores, a ddos acumpangiae, a ddis cricae a papae, a crocae, pentzaus a totu e duncas custu no no, custa no podet esser una faina de No, che fai su tempu libberu? No, no, non, non podet essere. No, est una cosa ca, ca pedit troppu tempus, energias, Est unu triballu totu s'annu, fintzas poita eh, ca cando non ses... Dinai. cando non ses in giru po sos eventos ses programmando, eh. ses faendo progettatziones po sa Regione, sa Fundatzione de Sardigna chi, eh, certu. chi finantziant sos festivals. E custa puru est una cosa chi... Custa est una cosa fundamentali. Custa puru, custa de sa lege regionale, eh. chi, de, chi teneus in Sardigna, non da tenet nesciunu. De servìtzios librarios. Eia, non da tenet nesciunu in totu Italia, e nosa... Eh, diant a ddi si giai. Est una cosa importante. Eh, arresistit fintzas po cussu, po cussu e po sas bibliotecas, chi in Sardigna teneus unu nùmeru de letores Mannu, eh, forti. prus, prus de sa, Prus forti. media natzionale, mancari invece in, eh, in cantu a inare eh, laureados, abbandonu iscolàsticu, seus comente a Sicilia, Puglia, Calàbria. Mm, mm, mm, seus- Po sa letura seus comente a Toscana, Emilia-Romagna, Trentino. Mhm. E custus datus a undi si podint agatai? E ddu fait s'Istat dogn'annu, si, ddu fait s'Istat e fintzas s'Aie, s'Aie prus, ca est s'Associazione Italiana Editores, prus subra sos libros chi si 'endent, e s'Istat invece fait sa Sa cernita de sa. Si, de sos chi si leggint, chi si leggint Eh, non po istudio o po triballu, mm. su chi si legit po su praxeri de legie. Po su praxeri, intzandus mancai andant fintzas in, libe- in bibliotecas po, po connosci su numeru de is utentis chi ca dogni annu, ca dogni mesi pigant liburus. E issos faint custas, custos questionarios e domandant proprio a sa gente. Sa gente certo, sì, s'Istat sì, traballat sì, sì, sì, sì. E duncas in Sardìnnia seus seus un'ecetzione a livellu natzionale. Beni meda, però seguramenti Lìberos in custas trexi editzionis at donau un'agiudu mannu, unu contributu mannu a sa cultura, a sa literadura, a sa ligidura, poita mancai sa genti imoi ca scit ca nci funt custus custas presentadas de lìburus b'andat prus volentieri, prus cun praxeri a ascutai scridoris, autoris. Naus ca in d'una 'idda non nd'at totu sas ocasiones chi ddue sunt in citade, comente a Casteddu o a Sassari. Duncas, cando ddue est calincuna cosa, sa gente andat e fintzas mancari chie non legit, poita no, est una cosa diversa e acurint. E iscurtai is scritores chi faeddant, poita ca a sa fine no est ca si faeddat solu de su libru, su libru est un'iscusa po faeddare de sa vida, de su mundu, de sa sociedade, de sa politica, de s'istoria de cale si 'ola chi siat cosa e sa gente meda bortas fait preguntas e naet su chi pensat, sunt ocasiones de cunfrontu finas, no comente assembleas civicas e Tando a sa coa, si su libru ddu comporant, ddu legint bene, ma si, si puru non ddu essent legiu, però ant, ant tentu s'ocasione de una, de una fruitzione. Depo nai sa beridade ca in sas biddas si comporant prus libros che in citade, e fintzas normale, poita in ue non ddu at librerias sa genti aprofitat de custas ocasiones, no. In citade si tue andas a tres presentatziones dogna chida non podes comporai totu. No. E duncas fintzas po sos iscritores sa soddisfatzione est prus manna. E però fintzas a, a abarrai cun issos si frimai a foeddai cun sa genti, poita mancai acudint a su, a su banchetu aundi si bendit su liburu, intzandus sa genti poni, fait preguntas, custa est una cosa bella meda ca capitat puru me is festival de literadura ca Gràtzias a Deus in Sardigna cussus no mancant e intzandus immoi arribbaus puru a custu eventu mannu meda chi tui ses aparicendi ca est Liquida, ca est custu festival de literadura giornalistica, giustu? Si, giustu. Cumenti nascit Liquida? Liquida est naschiu dae un'idea de sos amministradores de Codrongianos, poita ca aiaus fatu una pariga de de atobios de Èntula cun giornalistas importantes, Giovanni Floris, Daria Bignardi, Sergio Rizzo, fiant andados bene meda e tando ant pentzadu, proite non fest- non feus unu festival intreu totu cun giornalistas e totu dedicaus e e apu nau, proite nono. Tando dae su duamilla deghennoe aus incuminciau igue a palas de sa basilica de Saccargia ca est issa sola fai metade festival poite dogni 'orta chi arribbant abarrant spantados e tando ocannu est sa 'e sete editziones duncas Seus cuntentos poite ca como su festival tenet unu publicu. Giai consolidau. Consolidau e si non solu de codrongianos, non solu de su Coros chi est custa zona, ma fintzas medas naturalmente de Sassari poite ca est acanta, però lompent de Olbia, de Alghero, fintzas turistas e fintzas gente de Casteddu chi abarrat si pigat unu Unu bed and breakfast, una cosa simple. Est, aprofitant po andai a de dì, andant a mare, poita ca su festival est a merie, poita ca prima 'e sas oto non faet a ddu abarrai, si morit de su calore. Certu, fia castend'i su programma, ndi podeus fueddai de custu programma, bellu meda. Intzandus su festival inghitzat giòvia de sa cida chi enit chi est su binticuatru a is otu, a is otu de merie, cumenti as nau tui, poita prima est impossibili, nc'est tropu basca, inguni est Eh, in suta 'e su sole. In su satu, in suta 'e su sole praticamente non ci funt matas. No. Poita teneis propriu sa basilica. Sa basilica, sì. A su costau. Eh sì, esatto, sì, sì. Teneis unu palcu. Eh sì, sì. Aundi si setzint is ospitis e sa genti est. Denanti. Denanti. Intzandus Fintzas a su su Unu pagu 'e umbra lompet, però non prima 'e sas oto. E tocat comunquas a abetai. E infattis si setzint totus a costau de sa basìlica, ddu at s'umbra, poi si, a bellu a bellu. E sa basìlica a ita ora serrat? Poita mancai sa genti andat prima a bisitai sa basìlica ca. Custa puru est una cosa importanti, poita ca sa basìlica normalmente serrat a sas ses de merie. E però sas dies de su festival abarrant apertos fintzas a sas noe, pròpriu ca ca ddu est su festival, e e duncas est fintzas un'oportunidade po bider sa basìlica in d'un'oràriu chi no ispurtit su sole. Eh no, est bella meda, mancai de note biri sa basìlica ca est tropu bella. Est bellissima. Unu logu de de aberas emotzionanti. E su primu atobiu est cun Anna Foa. E aus crèfiu aperre cun. Oa, cun, col botto, boom! Si, e fiat tropu importante, fiat tropu importante e dd'aus crèfiu pròpriu a s'incomìnciu de su fèstival po custu motivu, poita ca non si, nd'aus foeddau ocannu passau puru, eh, non si nde seus ischiraus ocannu, nd'aus foeddau ocannu passau puru cun unu giornalista chi s'est fuiu de Repubblica, mm. Raffaele Oriani, mm. eh, cun unu libru chi foeddaiat de su genocidiu e de su fatto, la scorta media, Gaza, la scorta mediatica, mm -hmm. de su fatto ca sos giornales e sas televisiones de su mundu occidentale non aiant sa, su foeddu genocidio, mm. como a sa fine

Genti chi s'informat, chi s'informat, chi ddi praghet fintzas a non si firmai a sos tìtulos chi bient in Facebook, ecco. E intzandus po custu atòbiu puru nci at a dda essi. Anna Foa at bintu ocannu su Premio Strega Saggistica est sa prima editzione de de sa saggistica dd'at bintu issa e aus pentzau chi fessit importante aperre cun issa. Incarrerai cun Anna Foa Elias Vacca at a fueddai cun issa e sighit a is noi oras cun Orazione semiseria di sopravvivenza linguistica cun Massimo Roscia, ita bellu. Custu at a essere unu monologo poita ca issu est unu performer, naraus, est divertente meda e at a fueddai de comente sa limba italiana in custu casu est cambiandu, comente dda strupiaus, issu at scritu duos libros, unu ddi nant errorariu e s'ateru boomerario e duncas a pustis de Israele nos aus a fai fintzas unu pagu de unu momentu u' pagheddu prus leviu, unu pagu de risiu, unu pagu eia u' pagu prus amenu, però ci 'olit cussu puru, però seguramenti s'at a sighiri a chistionai me is dis sighentis de de totu custu de sa gherra de Gaza e de custa situazioni terribili chi seus bivendi. A is dexi, a is dexi, la cultura è di tutti cun Christian Greco e Stefania e Stefano Giuliani. Christian Greco est su diretore de su Museu Egìtziu de Torinu, at iscritu custu libru cun Paola Dubini chi est professora de economia della cultura a sa Bocconi de Milano, ant iscritu custu libru ca est prus unu unu manifestu de totu su chi pensaus comente fintzas comente Lìberos cussu chi fio nendo prima, no? Sa cultura depet lomper a totus, depet esser de totus, però podeus finzas a narrer ca finas a como no est diai, poite ca ddu at medas barrieras chi tenent sa gente atesu a illargu de sa cultura. a bortas sunt barrieras econòmicas, a bortas, prus in prus de sas bortas sunt barrieras psicològicas, su fatu de pentzai ca una cosa est po genti laureada, ca una cosa est noiosa, totu custu sa genti nemancu s'acostat e duncas su paradossu est ca chie nde tenit prus bisòngiu non arribat a custa oferta poita ca Medas cosas sunt sunt fintzas gratis, custos atòbios po narrer sunt totus apertos a totus e duncas non costat nudda, però però sa non cherzo narrer sa gana ma fintzas sa curiosidade de de iscurtai una cosa diversa Mm, cussu puru est, eh, non totus ddu tenent, est unu fatore Ma culturale. ascurta, is giòvunus a- mm, andant, lompint a custus atobius o nc'est Pagu, prus sem- genti? pagu, sunt sempre Mm. pagos. Mm. Eh, infati feus atividades cun eh, s'iscola de Codrongianos, e ddus in iscola media, fintzas cun sas elementares, mancari siant in Florinas, però sos piccioccheddos de Codrongianos andant a Florinas, e cun s'universidade de de Sassari, cun sa sa laurea in comunicatzione e, e tando dae chi sunt, pro narrer, obligados e tando iscurtant e ddis praghit puru, ddis interessat. Mm. Però uh, uh, però issus no tenint mancai no, no, no ddu circant issus s'occasione de, de circant atteras cosas chi, chi tenent finzas atteros um, Atteros canales, mm. eh, è difficile, è difficile. Però mancai cun uh, custos atobios unu pagu prus mm, spassiosos cumenti podit essi custu de Roscia, mancai. E ischis tue si unu enit, eh. si fare certo, una risi, eh, si non benit. Non, non, non, non, non ddu podit sciri mai, mm, non ddu mm. podit cumprendi, mancai finzas po po cumprendi o po arribbai mancai a nai deu a mei a mimmi mi iat a praxi a fai custas cosas studiai sa Finas, linguistica finas. studiai sa sotziulinguistica A diventai giornalista a puru. diventai giornalista Poita nono? poita mancai giovunus chi podint tenni chi tenint issus mancu mali s'opportunidadi de scioberai ancora su chi depint fai su tretu cosa insoru Custu est un atòbiu tropu tropu de importu. Candu nosu fiaus piciocheddas. No ddoi fiant. No ddoi fiant. No. Custus eventus. Deu mi arregodu in bidda ca nci fiant is cuncertus de de grupus, mancai po sa festa de su santu. Su sonadori. Sonadori, si, sa comedia in pratza, Benito Urgu ca beniant is comicus, però Eventus de aici, de presentada de lìburus o de fèstival leteràrius ca funt incarreraus in su duas milla e tres cun Marina Café Noir in Casteddu e a pustis L'Isola delle storie di Gavoi, Cabudanne de sos poetas de Sèneghe. Ingunis seus però prima de su duas milla e nosu seus seus originàrias de duas biddas ca Pustis immoi funt mancai unu pagu prus atentas a cuss'aspetu culturali. In bidda mia puru ddu est unu festival. Eh certu. Ddi nant Licanias. Su festival Licanias. Cando fio piciochedda deo, como bivu in Casteddu dae dae medas annos, non chi agiu a narrer cantos, però cando agiu biviu in Neoneli non ddue fiat nudda.

Giorgio Todde deu no dd'ia atobiau, deu ia fatu sa sa presentada de s'ùrtimu lìburu de de Giulio Angioni, fiat su su mesi su mesi 'e trèulas de su duamilla e cuindixi, si seus fadendi dexi annus a oi apustis, dus annus apustis issu Si nc'est andau e però s'at lassau custa custu grandu patrimoniu de de contus, de storias, de de cultura. Intzandus mancu mali si ca ca ci funt custus festivals ca ci ndi funt medas puru, poita totu totu s'istadi immoi Ci ndi funt giai dogna, dogna cida. Istadi, in atongiu. In atongiu. In s'ierru puru, mi parit ca ci ndi funt. E duncas, su fatu est ca candu depis ispetai sos risurtaus de Poita depis ispetai su. De sos contributus, cumenti fais a cuminciai a organizai si no ischis. po narrer su cumunu de Casteddu no at ancora publicau sa sos contributos quindi ancora no s'ischit duncas sos chi faint sos festival in Casteddu no ancora no ischint cantu ant a pigai e duncas andant a organizai in Santu Andria in Nadale comente faint a organizai lamparas e triulas chenza Chenza sciri cantu dinai ant a tenni. Eh, non, non, non solu de non tenere su inare, ma nemmancu ischire cantu. Eh, eh, scì, cussu si so narendi. Infa, difatis medas anti mancai, cumenti ses narendi tui, anti trigau, trigant po custu motivu. Eh, e poi totus si lamentant, eh, est totu paris. Eh. Eh, est totu paris, però. Tando in ghennargiu, freargiu, martzu, arbile ddoi est solu Entula, poita chi incominciaus. Però, tocat a incarrerai a bellu a bellu, no? Cu is presentadas, cu is atoris, cu is ato, cu is autoris. E fintzas poita ca a bortas essint libros de sos iscritores sardos, duncas in Entula feus, cioè teneus fintzas su praxeri de de cumbirai iscritores sardos chi essint cun editores natzionales, e seu pentzando a Antonio Boggio, a Piergiorgio Pulixi, e si su libru essit in freargiu no est ca podint abetai a ddu presentai in Lamparas. Certu. E difatis bosatrus eis fatu sa presentada de su liburu de Antonio Boggio, in maju, in maju candu est bessiu su liburu, su liburu suu, s'arromanzu suu, e dd'eis fatu in Casteddu. Sa prima ei. Cumenti est andada? Eh, bene meda, como issu ormai est. Eh, issu est unu espertu. Sa, a su, su primu liburu fiat timidu meda, no, si faiat totu rubiu, como ormai. Est diventau unu performer praticamenti. Como andaus a presentai in Sassari e in Valledoria a sos primos de austu. Est unu praxeri, est unu piciocu. Tropu praxiri. A parte a parte de cumenti iscriet ma finzas cumenti persona fait praxeri. Cussu est una cosa importanti meda. De tenni personas, no sceti autoris bravus, ca ndi teneus in Sardigna, mancu malis, e autoras, però fintzas a tenni personas ca podis fueddai, ca ti fait praxeri a ddus agiudai, ca ti torrant gratzias, ca ti torrant gratzias, ca no est aici iscontau, nossi, no est una cosa aici, po cussu deu fia fueddendi de s'errorariu de Roscia, poita s'errorariu de Roscia ponit sa su fueddu gratzias, cun cun doppia zeta, po poita narat ca su fueddu gratzias, cun una Sceti cun d'una zeta est de importu mannu e sa genti a bortas iscarescit de ddu pronunziai, de ddu nai poita ddu donat tropu po scontau e no e no est aici. Però torrendi a Entula nci at essi fintzas sa cida chi enit u' atru atobiu de importu cun d'una scridora ceca, m'as nau, ca si tzerriat. Magdalena Platzova at iscritu unu libru in pitzus de sa Sa prima isposa de Franz Kafka, Felice Bauer, chi est unu sàgiu? No, no, est una ispètzie de ricostrutzione romanzara de sa vida de custa fèmina ca dda connoscheus po sas lìteras de Kafka chi s'at chistiu e poi si dae testimòngios chi dd'ant connota, sos fìgios e sos nebores. E duncas Est unu personaggiu interessante e oviamenti est interessante poite ca at tentu un'istoria de amore cun Kafka e duncas fintzas su. Una storia kafkiana custa eh. Ti ddu immagginas a tenni una storia cun Kafka ita mi nai. No, iscura, creo ca dd'at lassau. Ca ti ndi scidas una dì e t'agatas unu baballotti a Kafka. Scrafajoni. No no issu depiat esser depiat esser veramenti difficile poite ca

a sponsorizai s'arte sua e duncas si funt lassaus. Est unu libru est unu libru bellu meda, aus a atobiai sos letores in in custu Giardino dei Giusti de sa Fondatzione Siotto in via dei Genovesi a Cagliari a sas ses mercoris bintitres. Mercoris bintitres de triulas. Bellu. E intzandus si depeus sinnai custu atòbiu poita cida chi 'enit s'abetat custa presentada de. E cando torrat a capitai Magdalena Platzova in Sardinnia? Umm. Non ddu scideus, mancai su prossimu libru ch'at a scriri apitzus de de sa de sa filla de non ddu sciu de Georg Simmel. Però non ddu scideus. Chi dd'at a presentai custu atòbiu? Ddu presentat Roberto Pianta. Mhm. ca como est in pensione prima fiat preside de su Liceu Dettori, duncas est unu letore forte mera mm. e simpaticu. Ma e... fueddant in italianu? No, eh, issu fueddat in italianu, issa eh. fueddat in inglesu, ddoe at essere un interprete da ah. s'inglesu po su pubblicu. Certo. Eh, no aus agatau un interprete da su cecu. Ma eh, è un po' difficile. Però issa no, no fueddat italianu, duncas... No. Pogus mi fia preguntandi, ma... Mm -hmm. a bortas... No, c'est una... però ci ndi funt personas Eh, a a cecas bortas, eh. però... Mm. Mm. In Sardigna, est chi a- agatai una persona che Eh, fueddat, no, che no, s- in de- de- pubbricu, eh, depit essi fintzas, che depit essi eh, abili, formau cumenti certu, interprete, cumenti non bastat chi- interprete, eh. certu, cussu siguramenti, però iat essi bellu a dd'ascutai in sa lingua cosa Eh, sua. seu de accordiu. poita si torrat totu su sentidu, totu s'emozioni, Poita ca fiat sa limba de Kafka e totu. Certu, craru. Cussu iat a essi bellu meda, però si depit traballai puru a custa a custu aspettu, no? Tui ddu scisi beni ca candu ses aparicendu un'atobiu depis ponni in contu totu custas cosas ca funt postas impari, funt mannas. Si. Eh, ti pigant tempus, energias, a circai sa genti e, e no esti facili. Issa dd'apo atobiara in su Salone de sos Libros de, mm. de Torino. Cust'anno e totu? Eh, sì, sì, est po cussu chi apo tentu s'occasione de dda cumbirai, poita ca dd'apo connota, m'est prachia mera e apo nau, poita non benis in Sardigna? Mi parit giustu. E nci at a essi fintzas atrus ospitis ca eis atobiau in su Salone del Libro de Torinu? Ehm. De momentu no si scit. No, mi parit ca nono, no, po como nono. Poita cumenti traballais bosatrus po apariciai is atobius? Est una cosa chi andat e torrat. Candu essint is sos libros noos, sos editores nos iscrient, At a bessie custu libru de custu autore o puru sunt is sos autores etotu, poita ca ormai nosi connoscheus, no, tantos annos. Essit su libru nou e tando 'enis a ddu presentai. Quindi unu pagu nosi ddos proponent e unu pagu ddos ddos perius nosu. Duncas a su salone del libro andaus dogni annu poita ca Est importante a atobiare gente, a biere sas novidades e. E certu, a biri fintzas cumenti traballant in su Salone del Libro sa genti chi ddoi est, is eventus chi apariciant, is autoris nous, prus connotus, ca nci funt. Custu est de importu mannu po bosatrus, po su traballu chi fadeis, intzandus est cussus eventus chi non si podint. Ca no si podint pedri. Cumenti unu chi fait cinema e no andat. Depit andai a Venezia. Depit andai a Venezia. E mancai fessit. Ascuta Francè, torrendi a is atobius de Liquida che si seus frimadas a sa prima dì però nci ndi funt atras tres, poita nc'est cenabara su binticincu, ca inghitzat a is seti a is seti e cincuanta e a is otu mancu dexi cun s'introduzioni musicali de su coru de Codrongianu. Codrogianos tenet unu coro polifonicu chi nos at a allirgai cun cun una pariga 'e cantzones prima de de cominciai su festival. E is otu inghitzant is atrus atobius. Su primu at a essi cun Carla Bassu e Antonio Nicita, non ligiu beni meda, La democrazia vulnerabile. Aus a faeddai de diritos chi si sunt istringhendo Sunt in perìcolo poita ca bideus su chi est sucedindo non solu Rùssia, Ucraina, Ungheria, ma fintzas in Amèrica e fintzas in Itàlia. E duncas tocat a abarrai ischidos e a tenni presenti sa Costitutzioni, su chi ddu est iscritu, poita ca si abarraus a sa Costitutzioni periculu no nd'at però mera bortas issa puru nosi dimentigaus e tando andaus a faeddai cun Carla Bassu chi est professora de de diritu costitutzionale a s'universidadi de Sassari e poi cun Antonio Nicita issu puru est unu professori e issu at a faeddai prus de unu liburu chi at iscritu ddi nant Nell'età dell'odio e su tema est sempri cussu custa custa gana de leare sos diritos a sa gente chetza perunu motivu totu cust'odiu po narrer contra de sos omosessuales contra de sos istràngios Castia non si cumprendet a inue seus andando e, e duncas custu puru est un'atobiu importante meda. Contra a sa genti ca, ca no dda pensat cumenti a nosu, contra is feminas. Mm. Custu puru est un Gei ddu creu. Est una cosa de atualidadi manna meda, intzandus tocat a ponni in contu totu custus odius chi as nau E siguramenti fintzas Federico Faloppa at iscritu unu liburu me. Eh, dd'aus presentau in Liquida duos o tres annos faet, mi paret. Eh, cando est bessiu. Si, dd'aus presentau propriu in Liquida e e est una de cussas cosas chi mancari non sunt totus giornalistas, no, a bortas sunt propriu professores e unu podet narrer, boh, ma ite ch'intrat, però sunt temas de de sa comunicatzioni, de s'atualidade Chi tenent ite bìere fintzas cun s'informatzione. Ma funt temas trasversalis, tue no ddu podis acapiai a un'àmbitu sceti, no est sceti giornalismu. E infati custu Federico Faloppa macari unu non dd'ia mai intèndiu prima, però sos chi sunt 'enius a dd'iscurtai ant cumporau su libru. Totus, anaus serraus. Poita ca est stetiu eficaci e mera, craru. E ddu est finas custu, no? A bortas sos professores sunt tècnicos e non si cumprendent. Nos, oviamente, in custu contestu cricaus gente chi chi faeddat a totus, non a sos collegas professores. E issu est unu comunicadore àbili meda. E deu fio, mi paret ca fiat su duamilla e bintitres o bintiduus. E issu scit coinvolgere su pùblicu, est bravu diaderus. Veraghè non nc'est stetiu in su. No, dd'aus cumbirada una pariga 'e 'ortas, ma dogni 'orta tenit impegnos in ateros logos e prima o poi si, at a arribbai issa puru. A propositu de odiu, de femias, de generi, de intersezionalità e de custus temas chi tratat issa. E sighit is noi oras cun l'economia dell'ottimismo con Luciano Canova e Alberto Urgu. E ita s'ant, de ita s'ant a fueddai? E de economia, poita ca Luciano Canova est apuntu unu economista, però s'economia tenit ite bie cun totu, cun cussa vida de dogna die fintzas, no, no est una cosa de alta finanza chi non s'at a cumprèndere. E issu at iscritu duos libros, Economia dell'ottimismo e L'economia sul tapis roulant. chi nos ammostant comente a pentzai chi sas cosas ant a andai mèngius agiurat fintzas s'economia. Nos ara ispiegai poita e comente. Intzandus, eus a abetai, poita deu emu a essi meda curiosu. Tue as a bennere. E ce, spereus, spereus de acudiri, però su scisitas ca su binticuatru ddoi at un'atru atobiu ca deu depu depu andai seguramenti in Abas. Ddoi at una rassegna ca deu apariciu intzandus. Però su bintises. Però su bintises la voce delle giornaliste. Tue chi ses giornalista. No, deu no seu giornalista, ddu scis? Comente nono? E deu seu, deu seu, fatzu totu, però no seu giornalista. Ah, peccau, poita ca ant a giai chimbe creditos formativos po sos giornalistas, a sos chi 'enint su sàuru bintises. Intzandus ddu depeus, ddu depeus nai a is chi studiant giornalismu me in s'universidadi de Casteddu e is chi in s'universidadi de Tàtari su pròpriu, però bosatrus giai seis, sos de Sassari dd'iscint, giai ddu scint, innoi in Casteddu invècias no. E intzandus deu si ddu potzu. Is chi scurtant novas. Is chi scurtant novas, a parti cussu, is chi studiant me in sa me in sa magistrale de giornalismo e informazione web, chi est in s'Universidadi de Casteddu, mancai est un un atobiu, funt atobius po issus, pentzaus po is chi studiant giornalismo. E mi fiasta narendi de su de su sabadu de su bintisesi. E custa mesa tunda cun mm. Simonetta Selloni eh, est, est istetia aparicciada cun eh, s'Assostampa, comente mm-hmm. a ogni annu est sempre partner de su festival. E, e aus a foeddai cun Susi Ronchi de Giulia Giornaliste, in pizzu 'e su libru Le Verità. e cun Valeria Palumbo, Palumbo chi at iscritu La voce delle donne, pioniere e ispiratrici del giornalismo italiano. Duncas aus a faeddai de giornalistas, de fèminas in su giornalismu italianu e, e custu atòbiu at a bàllere chimbe crèditos po sos giornalistas. Sta cosa bene. Duncas. Duncas tocat, tocat. a uniri custu ponit impari s'utile e su spassiosu, noiosu. A is noi oras il coraggio di contare con Natascia Lusenti e Francesca Fantato. E seghiu, seghius a fueddai de feminas e però finzas de economia, poita ca in custu libru il coraggio di contare Natascia Lusenti at mostau propriu comente Est stètiu storicamente, socialmente e culturalmente su raportu de sas fèminas cun su 'inare', e duncas faeddat de violentza econòmica, de disparidades, in totus sos setores, e duncas de autonomia finantziària. Duncas est unu libru chi geo cussìgio de leggie, est importante meda. Eh si contat de il coraggio di contare propriu su libru. Di contare. Di contare, de contai su 'inai. De contai su 'inare. Ma de di contare puru de contai cumenti persona. Nc'est unu sentidu dòpiu innoi. Si, si, si, naturalmente. Mi parit chi nc'est fintzas unu filmi ca si tzerriat aici. No, custu fiat il diritto di contare. Eh bellu però, d'apo biu. Mm, cussu puru. Mm-mm. Però, cumenti fiast narendi tui, est un atobiu de importu cun fèminas mm-hmm. po fueddai de sa situazioni, no sceti mm, a mancai pro, pro beccia no no finas storica, como finas como però... in Italia unu montone de feminas chi non tenent unu contu corrente issoro e b'est una cosa cioè feminas mannas non pipias mm. chi eh, s'unicu chi manigiat su inari in domo est su pobiddu Fintzas mancari triballent issas puru, eh. Est una cosa agghiaccianti. No, càstia. No faeddint penzai. Mm. Intzandus nci at a essi meda, sperèus ca nci ant a essi medas fèmias a sighiri custu custus atòbius. E un'atra fèmia a is dexi, cun Barbara Serra, at a fueddai de Fascismo in famiglia. Barbara Serra at iscritu unu libru, dd'aus presentau in Èntula in Casteddu in maju, E como in idea liquida, unu libru in ue fueddha de su de si jaiu ca est stetiu podestà de Carbonia e de Iglesias e ista dh'at ischipiu giai a manna e duncas at iscopertu ca si jaiu est stetiu fascista comente a comente meda si in prus de sos italianos mancari como paret ca nesciunu fiat fascista e issa

No castia ti dda cunsillu poita est de importu mannu dda castiai po cumenti dd'ant fata e po cumenti ant torrau a interpretai cussu periodu. No no castia. Dd'eus a torrai a fueddai però chi ois. Però a propositu de custa de custu tema tui ca as arremonau imoi Carbonia Igresias nc'est unu filmi bellu meda de unu de unu cineasta sardu ca si zerriat Alberto Diana chi at fatu S'annu passau, no, duos annus a oi, unu filmi si zerriat Fraria, apitzus de de sa situazioni de iat a essi de una bidda pitica de acanta de acanta Igrèsias, poita issu est de Igrèsias, de candu nci fiat su su podestà in su fascismu e dd'at fatu in sadru custu filmi e c'esti custa batalla intra su sadru e s'italianu poita is fascistas imponint s'italianu iant vietau s'italianu intzandus su fueddant in italianu bellu meda ti ddu cunsigliu e inui si podit biere? custu ddeso depi domandai a Alberto Diana però ti ddu fatzu sciri mi ddu cricu eia poita mi nescit. Arribendi a s'ùtimu, a s'ùtima dì, s'ùtima ma no intre is ùtimas, cumenti si narat in ingresu, domìnigu bintiseti de trèulas, e a is otu inghitzat pròpriu, partit cun scoppiettante, cun Donald Trump, eh, l'alba di una nuova era con Claudio Pagliara e Anna Paola Ricci. Ci contasi pagu pagu de custu atobiu? E non poriaus fai de mancu de fueddai de su chi est sucedindo in America, poita ca custu tocat a totu su mundu fintzas a nosu. No est solu una facenda de de economia, no est solu una facenda de gherras, est fintzas sa gherra, comente fiaus neende prima, de sos diritos, sa gherra a sos istràngios, a sas fèminas, a is minorias in generali, a is diversidadis. Est est una est unu perìculu tropu mannu, datu ca nosu sempri seghius e copiaus su chi faint sos americanos, tando bisòngiat a cumprèndere ca in custu casu non ddos depiaus copiai. Non... No, non mi paret unu modellu de sighiri in custu momentu. Deu mi spantu de cumenti is americanus ant torrau a votai a Trump. Eh, geu puru, però. Poita eus biu cumenti s'est cumportau, ita at fatu Trump, Biden, ita at fatu e non at fatu, mancai sa genti est abarrada aici delùdia ca. Eh, apu cumprendiu, però. Eh, ddu sciu, però, càstia, est fintzas meda dilicau chistionai de politica cun is americanus, poita ddu ddu non si dda pigant beni meda, eh. Si, eh, s'ofendint. Macari s'ofendant. Eh, ddu sciu. S'arrannegant. E poi de su restu isso podint fintzas arrespondere, ma poita non bos abbadiais sos ateros? Tando no si depeus chesciai. Certu. Ah. No, est berus. E duncas andaus a faeddai cun Anna Paola Ricci, ca est una una giornalista de de sa Rai, duncas, insomma, unu Unu atòbiu ca si preannùntziat bellu. E tocat a benniri domìniga puru. Tocat a benniri, de giovi a domìnigu mi parit ca tocat a andai, ca no est sceti tocat a benniri domìnigu. Poita no, no est unu fine chira, unu si podet fai su mari a de die e a merie 'eniri a sa càrgia. A ita ora, a is undixi gei est totu acabau? E finius a sas undixi. Undixi, undixi e mesa, poi sa genti si ndi andat. Si, ddu at friscura. Ddu at friscura Antzis, mi raccomando, leai·osi una giacchetta poite ca infriscat in sa càrgia. Bellu, intzandus mi praxit custa cosa. A is noi oras La costruzione del potere cun Gianni Biondillo e Alessandra Ghiani. Gianni Biondillo, at a faeddae torra de fascismu de su de s'architetura in s'epoca fascista. Eh, est, custu puru paret, eh, paret un argomentu difficile, invece no, no. issu eh, arresurtat a ddu faer lomper a totus, poita ca est eh, eh, divulgativu, comprensibile, eh, duncas interessante meda, poita ca medas cosas non ddas ischiriaus, e duncas Geo bosi consìgio de dd'iscurtai. E serraus a is a i dexi cun Diari di una reporter di guerra cun Giuliana Sgrena sempri cun Alberto Urgu. Giuliana Sgrena in custu libru me la sono andata a cercare, Diari di una reporter di guerra contat, diari poita ca sunt sas esperientzias suas in Algeria, in Iraq, Afganistan, Pakistan e non solu su secuestru, però ovviamente faeddat fintzas de su secuestru, est sa cosa prus traumatica, sa cosa chi fintzas a nosu totus connoscheus, s'arregordaus de giai bint'annus a oi, fiat su duamilla e cincu candu dd'iant secuestrada, non mi arregordu si duamilla e chimbe o duamilla e ses, fiat su duamilla e cincu, e duncas insoma, dd'at a contae E chèrgio fintzas a nàrrere ca Giuliana Sgrena s'incras su lunis est in Porto Torres, cun Èntula, su martis in Villagrande Istrisaili e su mercuris lomperat a Assemini. Duncas cumenti fiaus naindi ori prima dai chi enint dai chi enint nd'aprofitaus e tocat a ddi si fai unu bellu giru puru turisticu.

Intzandus biu ca ci funt is partner de de Liquida, nci ndi funt medas. Tui as giai arremonau l'Associatzione Stampa Sarda, su Sistema Bibliotecàriu Coros, de su Coros, e su media partner ca est Radio Tre, Rai. Ah, custa, de sempri est stètiu su media partner? No, est sa duas o tres editziones. Si, seus cuntentos poita Radio 3 est est una radiu de forsis sa sa prus prestigiosa fintzas chi a su mancu gei iscurto casi solu Radio 3. No ddu nareus però puru no tèngiu tempus meda po iscurtai sa radiu però mengianu dae mi nd'ischiro po iscurtai sas notizias tando pongiu su Però cumenti nc'est e fait su GR. Eh, però est a sas tres de merie. A sas tres de merie. Geo so triballando. Eh, certu. Però ite ant a fai custos de Radio tres? Ant a fai intervistas a is ospitis? Eh, ispereus chi torrent sas notizias de su festival chi fatzant girai sa. Deu creo chi già. Custa est, custa est. S'idea de de su media partner, no? De su media partner, de de donai visibilidadi a su festival, a su festival, is autoris e is organizadoris de su festival craramenti e e a totu su chi esti su follow up, est a nai totu sa sa coa de custu festival, cumenti as nau de Giuliana Sgrena chi at a essi in atra in atras biddas e mancai nc'ant a essi puru atrus chi abarrant e mancai, non ddu sciu, si podit apariciai, no? E no, non faiat poite ca si seus a fatu de Giuliana Sgrena non poreus certo. essere contemporaneamente. Però mancai issus si podint, issus abarrant. E poi su, a e calincunu abarrat a si fare unu pagu de vacanza, però generalmente tenent pagu tempus poite ca a chie fait televisione, a chie fait radio, a chie tenet giai ateros mm. festival in continente. Intzandus e duncas arribant, a... faint una dì duas e a postis si ndi andant, mm -hmm. deu su ddu cumprendeus però. Ci funt fintzas domus, domus de imprenta, Garzanti, Laterza, pm. Sas relatziones cun cussos est sa chi nos permitit de tènnere certos lùmenes no, poita ca apuntu ddos preguntaus ddos perius a issas, a sos ufficios stampa. Intzandus eus biu ca li est fintzas a sa lìnia editoriali de su fèstival is temas chi tocat, ca funt medas, totus de atualidadi, sa stòria e s'atualidadi funt intrallatzadas. S'idea est cussa de giare sa gana de aprofondi, poita ca meda bortas iscurtaus, però no est ca podes cumprender totu, poita ite est sucedindo como in Gaza, ite est sucedindo in America, tando nosu seus cunvintos ca sos librus permitint de de cumprender mengius ca nincuna cosa, dogna cosa, sa cumplessidade finzas de de sa modernidade non si podet cumprender iscurtando su telegiornale o legindo solu sos giornales. No. Nosu pentzaus ca sa sa letura de sos libros ca est una letura longa chi arrechedet tempus est sa chi nos permitit fintzas de de cumprender mèngius su chi su chi sucedit. Balet po s'economia, balet po sos diritos, balet po po s'economia po po s'istòria, po s'istòria, e po sa linguistica cussu puru est unu tema ua e est beru poita chi meda bortas mancu ddu pentzaus a su chi neus no, utilizaus una paraula mancari inglesa cando non serbit. Ah, fintzas paraulas ingleses eh, eh, eh, imperaus, si, cando non serbint, poita ca faeus finas finas arriere, poita ca nos inventaus e tai ddue faeddas in inglesu ti nant, ma ite ses naendo, ei ei, est berus, nosu chi neus su notebook custu no, custu est unu laptop in inglesu, no su notebook Duncas, podiaus narrer su computer portatile faeddando in italianu, no? Ite bisongiu ddu at de nai notebook? Aici parit unu pagheddu prus prestigiosu, prus togu. Ma custu ddu faeus solu sos italianos, poita ca sos ispannolos, sos francesos, e giustamente Po custu sos francesos ddu faint po su sciovinismu insoru, fintzas is spagnolis. Eh, però est fintzas una custioni de dignidadi, no? No, de teniri in sa lingua, de teniri in sa lingua sa, su, su fueddu pigau, mancai de ateras linguas, però chi donat prus, fait prus arricca sa lingua insoru. Eh, però mm, nosu puru ddas teneus. Eh, però Cioè, pe- su pensavo- maus issos ddi nant Su- eh, raton. raton, e nosu poita non podeus narrer il Su topo? topi. su sorighe. Is- in sardu su topi. In sardu su sorighe, eh, poita non, invece neus su maus finas in sardu. Su maus, su computer. Lègiu. Su iPhone. Legiu. Dai, basta fintzas cun, sa, cun su product placement. Cussa ti dd'apu fata aposta. Ascuta Francesca, e cali funt is arresurtaus prus mannus chi eis tentu fintzas a custu momentu, poita seis lompius a sa de seti editzioni, intzandus. Giai si podint biri sos resultados. Duncas, su chi nosi cuntentat prus est su fatu ca sa gente medas medas medas medas personas si prenotant neus no no est necessaria una prenotatzione però giai s'organizant po ennere a Liquida finzas prima de ischire su programma custu cheret narrer ca como Si firant, ischint ca no ant a abarrai delùdios e e custu nosi permitit fintzas de fai una proposta de calidade non per fortza currendo sos lùmenes de sa televisione, poita ca meda bortas si unu non dd'aus intendiu in televisione, boh, chi no ddu connosco no ddu ando, invece como 'enint a Liquida calesiollat chi siat cosa feus e comente eus biu insoma no no no ant abarrai delùdios. Cantu, cales funt is numerus de de su pubbricu de Liquida? E dunque andant de sas duas chentas personas a su massimu chi aus tentu est de chimbeghentas. Essu. Che no est pagu in Sardigna. No est pagu no. Dipendet, duas dies, dipendet fintzas de su tempus, cussu non si podet, non si podet ischire prima. Dae unu minimu de duaghentas personas a chimbeghentas. E canta genti ddoi traballat in s'organizatzioni? Duncas, custa est una bella pregunta. Beh, in Lìberos seus ses. E, e poi sì, ddu est su Comunu de Codrongianos, naturalmente, sos sos uffitzios e s'amministratzione e ddu sunt is volontarios, duncas, insomma, est unu bellu movimentu, e per fortza, per fortza, per fortza, poi ddu sunt sos tecnicos, service, palco e dogna cosa E de su puntu de vista de sa sostenibilidadi, poita custu puru est un'argumentu ca tocat a tocai. E infati nde foeddaus sèmpere. Ocannu dd'aus fatu cun sas iscolas. Aus fatu unu unu laboratoriu cun s'iscola elementare ca est in Florinas, sos pipios de Codrongianos andant a Florinas, cun Marco Tabilio 'e Castelletto, cun d-unu libru a pitzu de sos oceanos, s'importantza de s'abba eccetera e duncas aus aus crefiu propriu andai a sas novas generatziones po is prus piticcus po arribai poita tocat arribai a is Tocat arribai a malaogia No no Est propriu importanti Issus funti su benidori e intzandus depeus Fueddai a issus e incarrerai cun issus a fueddai de custus temas. Ci funt pipius ca partecipant a su festival? No, a custu festival no, no, poita ca no est po issus. No, est atragu. Fatu, in sa prima editzioni at fatu unu esperimentu, la primavera di liquida, fiant piciocheddos dae deghe a bindig'annos, cun sa supervisione de Paola Zannoner, faiant un'ispètzie de appuntu de redatzione, tando faiant intervistas a su pùblicu, a sos iscritores, dd'aus fatu dd'aus fatu su primu annu. Poi si, est dificile poita ca sos piciocheddos non podent bènnere a solos a Saccargia, tocat tocat a ddos atire e tando sos babbos e sas mamas Ca funt traballendi, ca funt... Ca, o che, ca, ca mancari non ddi interessat, ah, e tando non ddos acumpangiant e duncas... E a pentzai mancai a unu, a unu trasportu. Eh, ma no est solu su trasportu, fintzas sa responsabilidadi e sunt minorennis. Tando, si su babbu, sos babbus e sas mamas ddos abbandonant e si nd'andant, est dificili, eh. No, a ddus abbandonai no, però mancai a. Si abarraiant a s'iscurtare su festival giai. Eh, Cussu- s'idea fiat cussa, cussu s'idea iat nostra essi- fiat cussa. e Cussu invece- iat essi craramenti sa situazioni otimali Mm. no, si is babbus e is mamas s'ascutant is atobius, is Eh. piciocheddus podint issus Eh. puru pigai parti, no? Eh, eh. E po cussu Eh, unu su festi pecau poita ca fiat fiat fiat istada una cosa bella mera, certu, issos la- fiant entusiastas. Mm. Ah, no. chissai, podeis pensai de ddu torrai a fai ocannu chi benit. Eh, certu. Mancai no in s'istadi, no in s'istadi, no fiat in eh, s'istadi. E eh beh, liquida est eh, sempre in s'istadi. Sempre e custu puru fiat in s'istadi. E eh, fiat in liquida proprio, est cussu, ant finiu s'iscola. Mm. Sunt ingiogatzaus. Mm. Eh, non est facile. Mm -mm. Non est facile. Cumprendu. Mm. No t'apu preguntau poita si zerriat liquida. Lìcuida poite ca in custos tempos fintzas s'informatzione est lìcuida, no, comente de Zygmunt Bauman, semper prus poite ca prima fiat, dd'at nau sa televisione, dd'apo legiu in su giornale, fiat Vangelu Como dognunu si nd'ischidat, iscriet su chi cheret in Facebook o in in du'antra totue e balet cantu a su triballu de approfondimentu chi podet fare unu giornalista chi mancari due ponet finas oras dies no po iscriere tando prima sa notizia si verificaiat e prima e dda prima ca prima de andai in istampa no cun su giornale Como invece su primu chi intendet una cosa, eh, sa gara est a ddu narrere po, po primu, no a dda narrere giusta. Mm-mm. E sunt cosas chi mm, non, non podeus torrare a coa, però si ddas ischius eh, est prus facile a nos ndi difendere, mm-hmm. finas. Mm. Como po, po ti fare un esempiu, eh, Israele est comporando, eh, pagando Google Po fare sie cando tue pones Francesca Albanese, su lùmene de Francesca Albanese in Google, ti essint totu paginas, paginas chi chi naint sa peus sas peus cosas ca est cun Hamas eccetera. No no, po caridadi de Deu. Custa custa est una cosa pericolosa, poite ca chie non cumprendet e non biet sponsorizato No non cumprendet ca est una cosa pagara apposta, apposta. po fai dannu mm-hmm. e ddue podet crere e custu dd'aus biu dd'aus biu cun sa Brexit dd'aus biu finzas in America dd'aus biu in Romania ca sas eletziones ddas ant annulladas poite ca fiant eh, imbruttadas dae sa propaganda russa e non sunt brullas no No funt brullas e su dolu mannu est ca mancai sa genti no ddi prestat s'atentzioni ca no ddi donat s'atentzioni poita ca no tenint mancai sos istrumentus po no tenint istrumentus no tenint tempus no tenint gana no tenint gana intzandus mellus a fueddai de ateras cosas prus lèbias ca si ponni a fueddai de de custus temas ca funt diaderas cuncretus, realis e e de importu po totu s'umanidadi. Poi daghi andaus a votai non cumprendeus ite seus faendo, si andaus a votai. Chi andaus a votai, fintzas chi andaus a unu referendum, chi andaus a unu referendum, imoi chentza intrai in polemica, nudda, no no no, no eus nau nudda, Simprimenti deu, Francesca, seus arribadas giai a una ora de intervista. Est unu praxeri a fueddai cun tegus. Ah, gràtzias. Po mimmi puru est unu praxeri mannu poita eus tocau giai totus is temas, totu is argumentus, eus scruculliau beni meda su su programma ca est arricu, ddu torraus a arregodai custu festival Liquida, aundi si fait e candu si fait, poita custa puru est una cosa ca tocat a arremonai varias botas. Duncas, dae giòvia bintibàteru finas a domìniga bintisete, in Saccargia, Codrongianos, dae sas oto de merie. Fintzas a is undixi e mesu, prus unu programma arricu meda chi s'agatat me in su giassu de Liquida, ca est Liquida Festival, nara·siddu tui cumenti est su giasu. Liquidafestival punto com. Liquidafestival punto com, s'agatat fintzas a sa pàgina Facebook. Facebook, Instagram. Instagram, X. E bastat, no, X no. No dde si fatat sa. Nos seus cancellaus. Gei deu custu nòmini X no mi praxit meda. Po caridadi. Fiat prus bellixeddu Twitter, però. Intzandus Francesca gràtzias meda Gràtzias a po tie. custa bella ciaciarrada e in bocca al lupo po po totu is atòbius, po totu is atividadis, po su traballu mannu chi ses fadendi e po su benidori de Lìquida, Gràtzias. de Èntula, de Lìberos. Gràtzias. Gràtzias a tui. Chi pois abarrai pagu pagu, deu immoi depu arregodai cali funt is eventus chi s'abetant po custa cabudecida e fintzas po is dis de cida chi 'enit, poita mi ch'a Sa sa cida mi ch'acabat dominigu, no, sighit a pustis lunis, fintzas a su a sa prossima puntada de Novas chi at essi cenàbara de cida chi 'enit Intzandus, po su chi pertocat a sa literadura teneus, cumenti eus nau, sa literadura de giornalismu Liquida de su binticuàturu a su bintiseti de Trèulas in Codrongianos, teneus Costellatzioni leteraria in Lotzorai, in sa pineda de Tancau, su dexiotu oi e crasi dexannoi, Poi ci funt fintzas, nc'est fintzas una, una mostra de fotografias chi incarrerat, incarrerat crasi in Solanas, sa foto, sa mostra de World Press Photo. Ah, fintzas a su sexi de su, de su mes'e austu e a pustis iat a sighiri in Sinnia, però deus arregodai candu, candu at a incarrerai in Sinnia. Nc'at a essi fintzas Carta Carbonia, in in Carbonia, in s'Arena Mirastelle, e po su chi pertocat sa musica, nc'est, nci funt unu sciaccu mannu de eventus, de cuncertus, a partiri de Vulcani Blues in Muntiferru in Santu Lussurgiu, crasi, a, est ca est su su dexannoi, su festival de Sa Rock, Sa Rock Festival in Villa Siotto ca si fait in Sarrocu, eh, crasi nci ant a essi, eh, crasi nci ant a essi immoi eh, rappresentante di lista, Belisa, ti praxit sentiri rappresentante di lista? No, la rappresentante di lista, non ti no. praxit meda. Però ant a sonai crasi, chi 'ois, eh, crasi a merì, mh, mm, nc'esti custu, custu concertu, ch'esti su de tresi concertus, in Sarrocu. Mm. Fait parti de custu fèstival chi si tzerriat Sa Rock Festival e est inghitzau ariseu cun su giòbia cun su cuncertu de King Hannah ca est invècias unu bellu grupu ingresu e cras nc'ant a essi Ibibio Sound Machine e Giorgio Poi. Insoma, unu bellu cartellone musicali puru si abetat. Sighendi cun is festival e cun is projetzionis, poita seus puru sighendi cali funt is atòbius cinematograficus, custu tocat a dd'arremonai, nc'at a essi, sighit, sighint is projetzionis de s'arrassigna Morire da ridere, sa de cuindixi editzioni de custa arrassigna apariciada de sa Cineteca Sarda de de Casteddu, in su Parcu de Monteclaro, dònnia matis e giòbia a is noi oras, candu candu si ndi andat a su soli, a scuriu, sa genti si setzit e si castat unu film, poita est unu horror o una commedia, poita si tzerriat Morire da ridere, po custu motivu. Un'atòbiu de importu mannu meda segundu mei est sa proietzioni de No Other Land, ca est su documentàriu, tui dd'asi biu? No, e ddu chèrgio biri, cand'est? Eh, est crasi, sàbadu, dexannoi de trèulas, a is noi oras e mesu, in Crucuris. Ah! Eia? ddu faint in s'àmbitu de custa de custa rassigna ca si tzeriat Andata e ritorno, un viaggio tra culture de venti. Est inghitzau su cuatòrdici de su mese trèulas e at a andai innantis fintzas a su bintises de su mese cabudanni, intzandus chi ti interessat t'agatas totu su programma, est bellu meda custu programma de custu festival, nc'at a essi Antioco Floris ca presentat su documentàriu No Other Land. E po acabbai su festival Creuza de Mà in Carluforti, in Carloforte, su de su bintitres a su bintiseti de Trèulas, intzandus si fadeis cuncurrentzia, però est u u atru totu u atru festival, totu u atru ambitu, poita innoi seus cun sa musica po su cinema, nc'ant a essi cumenti ospitis Massimo Zamboni, Anna Tifu, Andrea Segre, insomma, po is chi sighint sa mùsica, su cìnema e cumenti funt acapiaus intre issus custus duus linguàgius, balit sa pena a fai fintzas una una vacantza in Carloforte po po sighiri custu Custu balit sa pena sempiri Custu balit sa pena sempiri andai in Carloforte in s'Ìsula de Santu Pedru e su programma de de su de su festival s'agatat in su situ musica per cinema punto it. Beni meda, po oi puru eus acabau custa puntada de Novas, cun mei nc'est stetia Francesca Casula de Liberos, che deu torru gràtzias poita est stetia diaderus una ciaciarrada tropu tropu bella, tropu arrica e s'arregordu ca nosu si torraus a intendi cida chi 'enit cun u' atru ospiti o fortzis duus, custa est sa sorpresa po sa prossima puntada.